Ah, nwanne m daalụkwa ka eke unu melụ ah, ndị be gị kwanụ okay kedu onye kpọta gị ebe a eh.
o oh, o oh, o oh. ọkwa na n'ana ndị be okonkwo ana m sị fa resi m ka m bịa ebe a were ya mere agbụ m ndị be okonkwo jụ ọ ya ka obi kalụ fa ha nwa je lesi ya ndị be okeke due to na ego m elulọ ya unu je lesizie ya onye ji ego ngwa na o ruone na omume ma onye golo ego ma onye lesiri elesi unu dụ ndụ gba krismas mara na ọ wụhụ m ndị be okonkwo unu dụ ndụ gba krismas mara na ọ wụhụ m ọkwa ndị be okeke unu lesiri ana anụnwa ee anụrụ m na ya nwa wụ nwa na-akwado ịlụ ụnọ a na ọ krismas ka ọ ya-abata na ọ n'obodo oyibo nekwe m anya ka m gwa gị sị evunataha gị n'ozu hmm? m gwa gị okwu ekwene m in fact ndị imigreshọn ga na-achụgharị gị tupu disemba na-elu maka ọ bụrụ na ive eje You are just completed ive a na-akpọ tolotolo.
maka ọ wụrụ ma ive eje m eme unu ihe eh? tata awụghị izizi ọ wụghị ịbụa tata abụlọ izizi ọ bụrọ ịbụa imigreshọn ga na-achụgharị gị n'eke na orie na afọ na nkwọ onye paspọtụ gị ya esi wee wu ihe ha ahụ isi ya onye paspọtụ gị ya esi wee wu n'obodo oyibo m gwa gị okwu ekwene m ị na-alụ ụlọ

ewe nwanne m ọ gị nwa ọkwanụ m ọkwa nri ewu ka m na-achọ ọnielu ndị na mgbe ego natagaziri ibe nkere ma atụrụ be m nwere nke fa anaghị ata imi nri ee nwanne m gụnwa ya atakwukwe n'ihe nụ ka ọnya si do Ee, ọkwanụ mitin be igwe anụ m na anyị nwere mitin tata ọkwa n'ebe a ka m na-achọ ịga mitin be igwe nwoke m bịa- bịaghachi ya ebe a Ikwu- ịsụkwughị ikwe m n'aka nketa ị ma ive nwoke m jide aka nsị jide aka nshi ka o wee baa ha ọnụ kwa gwavu na ehi aka nshi ha ya aba ha ọnụ nyinaba nime na chigwa gịnị ka ị bịara ebe a eme ee eh? asị gịnị ka ị bịara ebe a eme ị nọ ebe a na-agụdo nwatakịrị i jighị ego igo ana nwatakịrị golo ana sonye ha ana ka i were je i we je so ive niile i bukọtara na ana na ana na ana niile e nwere na ị na-eme dibịa o nweghị ive a lụtara anya e ji avụ utu anya e ji avụ utu nwatakịrị golo ana igodobe ihe na immigration ya na-achụ ya nke kwa ịbụ ọnụ na immigration ya na-esi achụgharị ya nwa ha aha na ọnịcha azụ avịa ohi ka oyi ezukata oyibo ejide ya ana oyibo ya ejide ya ọ nwụọ na nga ọ naghị si gwa ya maka ive onye ọjọọ kpele nwa onye ọzọ ka ya eme nwa ya bụrụkwa na ihe echere nwanne m ive m chere na ive mbụlụwa ofu ịnaba ibe na-achị gwa nwatakịrị ya i ji 20 naira agwọrọ ọgwụ ji 70 million gwọ nke ya ọ na-atụghị egwu and ekpere nna be ekpere mbụ kwa ịbụrụ ọgwụ anyị nyere ebene na-enye ha agba foundation na-enye ha alụ ụlọ na-enye evunata ya n'ozu iyekwu ha ahụ ị ya anọ ndụ nwatakịrị ya nata disemba lụọ ụlọ and ị ya abịa ebe a na disemba rie nri na nwatakịrị bata na abịa imepe na rikpuo osi ha ọnụ a ga m ịsụ vụrụ ya mana ive m ji chọọ ka ị hafụ ya bụ ka ị mara na onye ị na-agwọrọ ọgwụ ka ha anya ka a na-akata onye onye onye onye wetu onu wetu onu gịnị sere ive ọjọọ aka ụgwọ onye mmehie bụ gịnị